Níl aon bhuachaint ar an gcoimhlint áitiúil agus bhí Páirc Grattan Inis Caoin lán go barra don choimhlint idir Contae Lú agus Ard Mhacha i mBabhta 2A. Mac Dara Mac Donncha atá i mbun tráchtaireachta. Cic amach mar sin ag Ethan Rafferty. An-slua anseo chéad uair riamh do na foirne seo a chéile imirt sa gcraobh. Darragh McMullen anois. McMullen ag pléascadh tríd, an-ruathar aige, tá rogha aige ar chlé má theastaíonn uaidh an t-arae. Tá seilbh fós acu, tá sé ag Gareth Murphy anois, an carr an líne, tagtha aníos ón líne lánchúil! Gareth Murphy agus cúl scóráilte fíorluath sa gcluiche seo. An-ghluaiseacht, ghearr siad trí chosantóirí Chontae Lú gan mórán agó agus báite. Tús iontach ag curaidh Uladh. Tá sé in ann ionsaí chomh maith le bheith ag cosaint. Seo faoin ionsaí Contae Lú, ar ndóigh, an cluiche seo ar siúl i gCúige Uladh. Bhí rogha an bhaile ag Contae Lú ach chinn siad teacht anseo, Inis Caoin. Tá taithí acu ar nós anseo ag an bhfear lár páirce anois. Tá sé chun tabhairt faoi lena chiotóg. Tá sí buailte go hálainn ansin ag James Maguire. Trasna na páirce. Sin Ghada le Conor Turbitt. Turbitt fíor, fíor ard ach an rud is tábhachtaí do Ard Mhacha, fíorchruinn. Contae Lú ag teacht arís anois. Cé gur thosaigh Ard Mhacha go maith tá Contae Lú ag fanacht leo anseo. Sin ag an lántosach anois. Ciarán Downey, Ah, cleasaíocht dheas ag Downey. Tá tabhairt faoi, agus tá déanta arís aige! Seans ag Downey anois. Álainn ar fad ag Ciarán Downey. Bhuel, ní mheabhródh sé sin aon rud duit ach cúilín iontach a fuair Matt Connor blianta ó shin i gcluiche ceannais na hÉireann in aghaidh Chiarraí. Faoi dhó a bhuail sé bob orthu, agus ansin an chríoch. Tá siad foighdeach arís agus fanfaidh siad go dtí go mbeidh an deis. Tá imreoir dá gcuid sínte, tá sé ceart, tá sé ag éirí. Tá sé ag an lántosach arís. Downey agus Downey álainn arís thar an trasnán. Tá Contae Lú gaite chun cinn don gcéad uair. Tá do Sam Mulroy. D'imreoir lár páirce, ceann faighte ag Maguire cheana féin, bhuel, ceann eile atá, tá an chiotóg sin an-chruinn ag James Maguire. Ó, tá an chic, tá an tseilbh caillte, tá contúirt anseo, Ard Mhacha triúr ag rith isteach, beirt ansin os a gcomhair, tá sé fós aige, leathshábháilte ag an gcúl báire, dara seans, báite, ag Oisín Conaty. An cic amach a chruthaigh deacrachtaí ansin do Chontae Lú. Fuair Conaty seilbh, bhí cúl ar intinn aige agus cé go raibh rogha aige ar chlé de thastaigh sé uaidh, ní raibh sé uaidh. Mí-ádhúil b'fhéidir ar bhealach ach ar an dara iarracht, í báite. An cosantóir, mar a tharlaíonn sé, a stop é. Contae Lú ag teacht arís anois, Conor Grimes, Conor Grimes, pas deas isteach. Seilbh acu arís, ó seans go leith, ag teacht aníos ón líne leathchúil, Dara McDonnell, íseal, isteach sa gcúl, díreach a bhí ag teastáil ó Chontae Lú anseo. Ní dóigh liom go mbeidh Ard Mhacha sásta leis sin ach sin mar a bhíonn. Jarly Óg Burns ag teacht anois. tá sé ag breathnú ar an sprioc, tá sé taobh amuigh den stua, beidh brat oráiste má tá sé sin cruinn, tá siad cruinn, beidh an brat oráiste. Agus tá siad chun cinn arís. An fliuchras. Gan chontúirt an cúl báire Rafferty ag teacht amach. Obair mhaith, tá sé faoi bhrú. Tá sí fós aige. An ruathar aige ar ndóigh imríonn sé seo. amuigh ar an bpáirc chomh maith. Tá neart taithí aige agus féach air, tá sé ag leanacht leis. An seilbh seo anois ag Mac Cormac. An Lú ag tarraingt ar ais. Tá seans ag Ross McQuillan, Ross McQuillan ó, Ross McQuillan thar an trasnán. Dhá chúilín aige arís. Ciarán Downey anois fuair sé dhá chúilín álainn sa gcéad leath. Tá an tseilbh fós aige. An preabadh, an sleaschéim beag, spás, deis, cúilín! An-simplí nuair a dhéanann tú chomh maith leis an bhfear seo é. An cic amach, an ceann seo briste síos, anois cé a gheobhas an briseadh. Tá an briseadh ag Ard Mhacha. Ciceáilte trasna. D'imigh Mac Cormaic. Jarly Óg ag tabhairt faoi, bhfuil ceann eile ag Charlie Óg? Tá ceann eile ag Charlie Óg! Contae Lú ag teacht arís, tá dhá chúilín idir na foirne. Ó! Beirt acu ag bualadh in aghaidh a chéile. Tá deis ag Ard Mhacha an liathróid seo a ghlanadh. Níl éinne ag imeacht abhaile ó Inis Caoin anseo. ardchluiche, ardchoimhlint. An seilbh ag Ard Mhacha arís. An pas sin? Ó, ní raibh an pas go maith. Tá sí faighte ar ais ag Contae Lú. B'fhéidir go bhfuil seans amháin acu ar fhrithionsaí amháin eile. Tá siad dhá chúilín chun deiridh. Coinneoidh siad seilbh. Tá sé ag an lánchúlaí, Dónal McKenny. McKenny isteach go Conor Early. Aisteach, tá siad ag dul, cheapfá, go raibh siad chun cinn seachas a bheith chun deiridh. Níl mórán ama fágtha. Tá na soicindí, sin atá i gceist anseo. ag imeacht anseo. Caithfidh siad brat oráiste a fháil, ná cúl, tá siad dhá chúilín chun deireadh. Níl aon mhaith ann, brat bán, oráiste ná glas, sin atá uathu anseo má tá siad ag iarraidh fanacht. Sam Mulroy amach ar an taobh an chosaint á dhéanamh. Ard Mhacha, Tá sé faighte ag James Maguire arís. Ní féidir leo aon spás a fháil. An bhfuil sé caillte? Níl sé caillte. Is beag nach raibh ag Craig Lennon. Amach go Mulroy arís. Soicindí fágtha. Mulroy ag tabhairt faoi. Ceann mór ard isteach i mbéal an chúil chomh maith, botún! Cúl ag Contae Lú! Cúl agus abair gur sna soicindí deireanacha a tháinig sé. Ní chreideann siad seo é. B'fhéidir an chéad bhotún a rinne Ethan Rafferty ó thús na himeartha. Tá sé thart! Tá sé buaite ag Contae Lú. Beidh siadsan i gcluiche ceathrú ceannais na hÉireann. Breathnóidh muid arís air. An chic. Bhí sé ag iarraidh an dá cheann a fháil. Fuair sé trí. Cuimhneoidh siad air seo i gContae Lú go ceann na mblianta. Cé d'imreodh sa gcúl?